I ko ko ka taa n dɔgɔnin dɛmɛ n bɛ n ka parili la o ko ne k'o dɛmɛ finiko la a kana n'a ka finiw ko yɛrɛ a k'a sigi ni n y'a ko subahanalayi mun bɛ jeliba kɔ ayi a yɛlɛma don kɔnɔ

bazumanaba wo ah. eh, burulayi wo ah. eh, an b'an kale an ka dugu kulomaw la n'an ye ninnu sɔrɔ cɛkɔrɔba t'a la dɛ ayi mais i jɔ i jɔ bɛnkɛ ba burulayi an ka burulayi to yen dɛ ne bɛ siran burulayi ye dɛ tiɲɛ don dɛ burulayi suma suma juguba de ba ye

ko don jeliba yɛrɛ de bugɔli mun da ne kan quoi han han mais ala ye n bɔ parce que n ye wonin dɔ lajɛ dɔrɔn n donna wo fɛ dɔrɔn n y'a cɛ u ma se ka n sɔrɔ bilen n tilal'u la ne m'a gɛlɛya o a nana i b'a dɔn han bazumanaba yɛrɛ ale ne a- ne bolo de tun b'ale bolo ne y'a ye bisa biri dɔ de b'ale bolo de ni o wonina ye dɔrɔn ka bisa ta dɔrɔn k'a tigɛ k'a fili dɔ ka purukutu ka bɔ

e kɔni b'a dɔn e b'a dɔn batɔma ye muso min ye n'a fɔ cogo sugu dɔ la a tɛ ban sa adama duguba donnen don batɔma cogo ma ne ma da a la ni batɔma bɛ sɔn dɛ ayi mais duguba jeunes ninnu fɛnɛ cɛw n'an tɛ kelen mais en vrai i kɔni b'a dɔn damedugu kɔnɔ an ye jeunes kɛnɛ kɛnɛw de an ɲɔgɔn tɛ damedugu bɛɛ ye kamalen kɛnɛ mais fɛnkɛ kana ɲinɛ i ka bobara ko in yɔrɔ kɔ dɛ Bura!
Bura!

ninnu fila ta ni ye bɛn ne kan do n ka forotaa sira kan n yɛrɛ sabara bɛ yɔrɔ min n t'a yɔrɔ dɔn n yɛrɛ ka boli ne kɔ n bɛ sentɛgɛ de la ka se e ma yan da jeliba k'a fɔ k'u b'e bugɔ k'u bɛ n bugɔ n'an ma wuli damedugu a bɛ ci koyi yɔrɔ ta k'i sigi n'i sigi jeliba i bɛ ka min fɔ tiɲɛ yɛrɛ de don wa ko tiɲɛ don walayi ne sentɛgɛ de ye n tila u la bɛnkɛnin adama adama ko f'u k'e bugɔ ee n ko n'an ma wuli k'an jɔ damedugu ci aa jeliba u filɛ ka tabila u b'o kɛ bin de la aa nin ko in jeliba naamu an bɛ wuli an bɛ se zumana ma an bɛ kuma ɲɛfɔ zumana ɲɛ na zumana kɔni ni an bɛnna min kan walahi n'an ma fu siri denmisɛnnin ninnu ta la maakɔrɔbugɔ min daminɛtɔ filɛ n'an ma fu siri a la nin ye ko wɛrɛ daminɛtɔ de dugu sanga jelilama ɛɛ wuli sisan an ka taa zumana fɛ yen an ka taa kuma ni zumana a ye ka bila ne ɲɛ ni zumana ma fɛn bɔ a la walahi jeliba n bɛ n kumakan d'i ma ne burulayi ne burulayi n bɛ don n ka kɔrɔlenw kan an ka taa a ka kɛ ten

Somɔgɔw tɔɔrɔ se sigiyɔrɔ bɛ yen ne ma sigi o ka di kɔni dɔ di jamu sigi basali a kɛra di yan hakɛ to dɛ
basi t'i la wala bɛɛ foyi

basali depuis an ka dɔgɔ an ma deli k'e cɛ sɔrɔ ko mɛn an kɔrɔbayara ka sɔrɔ e bɛ muso ganaya la fo bi e b'o muso ganaya la furu de man di ya
ne furula ka tɛmɛ ee mɛ furu de nege tɛ n na ne furu sara ne furula cɛ min ma mhm. a tun bɛ ne bugɔ mhm. a tɛ fura san n ye mhm. a tɛ balo di yan a y'a sɔrɔ ne kɔnɔma don a bɛ nin bugɔli bɛɛ kɛ n na dɛ i kɔnɔma falen n kɔnɔma falen a bɛ tila ka muso muso a musoya mago ɲɛnabɔ n na fɛnɛ ka fara o kan alahu akibar a ye ne bugɔ fo ka ne da joli la danbe dugu kɔnɔna la yan nɔ sigiɲɔgɔn de jɛra ka ne ta ka taa ni ne kɛnɛyaso la ee ne selen kɛnɛyaso la ko den ka balo walima ne ka sa walima ne ka sa den ka balo depuis n'o kɛra fo ka se bi ma furu nege fosi tɛ n na ne t'a fɛ ka furuko kuma mɛn n tulo la o gɛlɛyara dɛ mɛ o n'a ta bɛɛ basali ne kɔni fɛ furu de bɛ laban barisa n'i furula i b'i cɛ ladon i b'a ka ji bɔ ka taa sigi i b'a seri daganinw sigi n'i ye denw yɛrɛ sɔrɔ i b'olu ladon i b'olu labɛn seli yɛrɛ la i bɛ t'i buranna na ɲɛnafin yɛrɛ tɛn'i minɛ wa n'i kɔrɔla fɛnɛ o denw de b'i ladon mɛ n'i ma furu jɔn b'i ladon ne kɔni hakili la muso ka furu o de ka ɲi
ne kɔni tɛ furu fɛ dɛ ne tɛ furu ne da tɛ furuko kuma la ee basali dɛ sisan hali n'a sɔrɔ mɔgɔ b'i bolo min b'i ka baara n'i ka ciw n'i ka fɛnw bɛɛ kɛ i b'o sara n'i kɔrɔla i tɛ se ka baara kɛ walima i tɛna se k'a fɔ k'i bɛ wari sɔrɔ k'i b'o sara maintenant n'i furula sisan i mana den min sɔrɔ olu b'i ladon i n'a fɔ i y'olu ladon cogoya min na o de kɔni ne hakilina ye n y'a faamuya ne kɔni fɛ i k'i miiri ne ko

Asa naamu e bɛ ne fɛ yan bi dɛ ee i famana ka taga n fɛ yen nɔ n fana ko bi n k'i jɔ n ka na baro la ee
o tɛ koyi ni ne taara aw fɛ yen n bɛ i kɔrɔmuso a bɛ to k'i ɲɛkumu ɲɛkumu ne kɔrɔ ee ne ko n k'i k'o bila ne kɔrɔmuso ka ɲɛkumu n'olu to yen sa o tɛ o ka kɛtaw de ee ne siran walayi parce que ne tɛ fɛ a k'aw bila ɲɔgɔn na de i m'a ye o t'an kɛlɛ sa an yɛrɛ ye kɛlɛ min kɛ so kɔsa in na walayi Bazumana ba ka du nege kisɛ kelen a tɛ ne la bilen ne yɛrɛ mana muso in ye n kɔrɔmuso walayi ni ne y'a ye a kɛlen i b'a fɔ k'i ye bo de mun a la a nege kisɛ kelen tɛ ne la bi an bɛ don min na hmm. a kɛlen i b'a fɔ ne ka bɔ furu in na walayi o munna o depi kɛlɛ in kɛra aw ma bɛn hali sisan ee kɛlɛ in kɛlen ko de juguyala ne man'a ye a ɲugun de bɛ don n na a bɛ tila tuguni n man'a ye dɔrɔn ja bɛ tigɛ kuwa n'a bɛ sigi la kɔni dɛsɛ de don walayi mɛ n bɛna ne hakilina dɔ f'i ɲɛna i kɔrɔmuso don a ɲini k'a dɔn kɛlɛ tɛ nafa foyi ɲɛ e ne b'a bonya koyi
kɛlɛ tɛ nafa foyi de ɲɛ ni nimisa tɛ mɔgɔ kɔrɔ y'i kɔrɔ ye i b'i faso la i kɔrɔmuso i b'o minɛ cogo min na n'i nana cɛlasigi la n'i nana kɔrɔ sɔrɔ yɛrɛ la i b'o fana minɛ i b'a fɔ k'i yɛrɛ baden kɔrɔmuso parce que aw bɛɛ de bɛ jɛ cɛ kelen na aw dun aw ye sinji ma i b'a fɔ aw kɛlen i b'a fɔ aw ye sin kelen de min min kɔni ka di n'aw bɛnna ne bɛ taa aw fɛ tiɲɛ yɛrɛ la mɛ ni bɛn t'aw ni ɲɔgɔn cɛ i t'a faamu dɛ mɔgɔ si t'a faamu e yɛrɛ tɛ k'a fɔ nin ko n'e donna k'a tɛ ɲɛ ɲuman jɔ e kɔrɔ ne nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ de bɛ ten ni min donna o b'a fɔ k'a t'a ɲɛ ɲuman jɔ kɔrɔ ne bɛ se ka mun de kɛ sinɔn kɛlɛ tɛ ne yɛrɛ fɛla koyi mɛ n'i ni kɛlɛkɛ mɔgɔ bɛnna sigi la i t'a dɔn i b'a kɛ cogo min a faamuya sa ah.
kɔrɔ don n'i nana gɛrɛ la ka sɔrɔ k'a ɲininka an ah, kɔrɔ mun de bɛ yen a bɛ tan a bɛ tan n'i nana gɛrɛ la kɛ a b'a fɔ a ah, n dɔgɔnin ye ne faamuya wala n'o kɛra i yɛrɛ bɛna a ɲɛfɔli kɛ a ko la n'aw nana bɛn sa don o de bɛ ne y'aw fɛ baro la mɔgɔ bɛnnen de ka di dɛ ni mɔgɔ bɛnna dugu bɛ diya sigi bɛ diya Mɛ n'aw ma bɛn dun ne bɛ siran ka taa aw fɛ n y'a mɛn i yɛrɛ ɲɛ b'an na an ka di ɲɔgɔn ye an b'an ka baro dumannin kɛ an fila de b'an ka baro kɛ an si tɛ kɛlɛ i m'a ye an ka kow bɛnnen don tuma dɔ la yɛrɛ a bɛ ne ka tasuma fifa e yɛrɛ tɛ to ka n'a ye a bɛ n ka dumuniw kala n ye an ka bɛ fɛ aw ka bɛn de Bazumana yɛrɛ filɛ nin ye kɛlɛ man di ale yɛrɛ ye

denmisɛnnin don o bɛ yen baasi foyi t'u la walayi baasi foyi t'u la ale de bɛ ga la bi yan ayi n denmusonin de bɛ k'a tobi awɔ a ka dege tobili la awɔ kɛ n ko ten n k'a k'a dege tobili la dɛ mɔgɔ t'i taayɔrɔ dɔn i t'a dɔn i bɛ taa sigi cogo min na i kɔni bɛ bɔ so i bɛ taa i taara ka min to i b'o dɔn k'a sɔrɔ denmisɛnninw yɛrɛ y'an faamu yɛrɛ batoma ka ko man ca batoma bɛ ka tobili kɛ

an bɔra dongorona dongorona dongoronakaw baasi tɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba dun baasi t'u la nse a ye minɛnw di yan ɛ aw sɛgɛnna koyi aw don nse nse a ye na
ne ka kaba foyi foyi de tɛ ka ɲɛ

Aw a ye n kɔnɔ yan n bɛna n bɛna eh, sigilan ta ka na awɔ awɔ a y'aw sigi a y'aw sigi n bɛna ji soli ka na d'aw ma han awɔ Eh, ala ayiwa ji la awɔ a ye ji min

An kun nana bɔ a la nin wagati in kɔnɔna la pas de problème n y'a faamu a kɔni bɔra k'a bɛ taa munumunu a ka foro la dɛ a yɛrɛ bɛ na sɔɔni a tɛ mɛn a bɛ na an b'a kɔnɔ n bɛna jifilen bila ka na
i ma dɔn a tagamana sa an ye dɔɔni tagama aw ye yɔrɔ ɲini ka yɔrɔ ɲini fo ka yɔrɔ ye an ye ɲininkali kɛ an ma sɛgɛn yɔrɔ ɲini na a bɛ i n'a fɔ mɔgɔ caman b'a dɔn yan dɛ ayi a dɔnnen don dɛ n'i kɔni ko burulɛ kɔni ba burulɛ bɛɛ b'a dɔn walayi o kɔni a bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye dɛ awɔ kɛ an ni sɛ nse an n'an bɛ ku diyara n ye yɛrɛ awɔ sɔɔni a bɛ sɔn ka na sɔɔni a bɛ na parce que a taa kuma mɛnna a bɛ se ka kɛ sisan b'a sɔrɔ a bɛ sira a bɛ sira la a tɛ mɛn foro in kɔnɔ awɔ a ye minɛn di yan n bɛ taa bila awɔ awɔ
mɔgɔ ɲɛnama dun don dɛ a nisɔn ka di yɛrɛ de a bɛ kɛ cogo di yala an sɛgɛnna n taara minɛn bila awɔ sani a ka na ka bɔ foro la kɛ n bɛna n ka gabugu kɔnɔ yan baasi tɛ an ka daga lajɛ a ye baro kɛ n bɛ na awɔ
ni mori ba burula i tilala musoko la bɛnkɛ hakilina ye jumɛn b'e la dugu ko in na pour que an bɛ se ka wari sɔrɔ mais sinon bason in n'a minɛn'u la
dugu mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ u yɛrɛ u ye min k'an na cɛ e ma yan cɛ cɛ o fɛrɛla ma dɛ ayi mais i yɛrɛ ka hakili jagabɔ a ko la dɔrɔn ka hakili jagabɔ kɛ jumɛn ye bilen cɛ fɔlɔ la e taara ka ne to hali n'an ye hakili jagabɔ kɛ ka ko wɛrɛ kɛ est-ce que e tɛna taa ka ne to o fana na ee n ka cɛ bɛnkɛ sabali sa e kɔni b'a dɔn bisa min bɛ nin bolo han n'u tun y'a kɛ ka ne bugɔ walayi a kun man ɲi o ma ne tɛ mɔgɔ ye wa ne b'a dɔn e ye mɔgɔ ye sa mais yan i ka jate minɛ ban ou bien e hakili la nɛgɛkolo ninnu ne la bɛnkɛ sabali sa yɔrɔ sa hakilina min bɛ ne la yɔrɔ danbe dugu bɔda la dunan minnu bɛ don n'an sera ka taa sira da olu ɲɛ o bɛ fo dɛ i b'a dɔn sisan samiya sera sisan an ka dugu denmisɛnnin dɔw bɛ to ka na olu natɔ n'an sera ka sira da olu ɲɛ o bɛ sɔn ka fisaya dɛ cɛ bɛnkɛ i b'a fɔ k'i bɛ ne kɔnɔ de yɔrɔ cɛ ne tora i b'i ka ne tora i b'i ka nin hakilina nin bɔ yɔrɔ o yɔrɔ cɛ hakilina kɔni dugu in kɔnɔna na hakilina o hakilina ma ni fɛn dɔrɔn n ɲininka aa mais fɔlɔ yɔrɔ an bɛ se ka wari sɔrɔ o la ka tɛmɛ hali ba in ta kan
ee mais bɛnkɛ bason na cɛ o ma kɛ fɛnkɛ dɛ nin ta an bɛ wari sɔrɔ yɛrɛ de ne y'o f'i ye wari tɛ yan han danbe dugu an b'a filenkolo ci k'a dagolo ci wari bɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ yen nɔ ayi wari kɔni bɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ yen o banna bɛnkɛ ne kɔni b'a dɔn bason in na min kɛra an na o juguyara dɛ O juguyara vraiment. Mais ne kɔni b'a dɔn sen in ta la n'u y'an sɔrɔ n'u t'an kili ci pewu. Cɛ ne tɔrɔ Adama e bɛ siran kun de la o. Cɛ a to ne ka siran dɛ. Adama cɛ tɛ siran cɛ bɛ sa de. An ka taa dɔrɔn. Ok.
Ni bɛ n kɔni o. an ka c'est-à-dire ne bɛna fɛn o fɛn f'i ye e ye e tɛ ne lamɛn de quoi e ka to ne kɔ dɔrɔn e ye ne kɔrɔ ye mais e nalolen don quoi to ne kɔ dɔrɔn
o tiɲɛ mais cɛ fɔlɔ tama fɔlɔ tama jago in ko bugɔli ma kɛ ne de la a kɛra de la a ne b'a dɔn a kɛr'e la mais e yɛrɛ k'a faamu sa cɛn ka bɛɛ nin tɛ ka muso natɔ yan
yɔrɔ han bi walayi fɛn o fɛn bɛ ne kun ni ne kan cɛ ne b'a fɔ a a ka sɔn walima walima a ka ban ne ka taa kɛ
voilà batama yɔrɔ ci dɔ b'an bolo k'a f'i ye yan bɛnkɛ a fɔ kɛ adama a f'a ye sa bɛnkɛ a fɔ sa e k'a f'a ye bani ahan ɛ batama baasi tɛ ne teri eh, n terikɛ de don bɛnkɛ adama ala ye awɔ n terikɛ de don Ka bɔ da la ka se da ma dantanya tɛ mhm. a ko k'i ka ko de ka d'a ye e yɛrɛ b'a dɔn danbe dugu kɔnɔ yan cɛmisɛnnin kɔni tɛ yen min ka ɲi n'anw ye
danbe dugu kɔnɔ yan cɛmisɛnnin tɛ yen min jogo ka ɲi n'an jogo ye e cɛ n ko adama ha danbe dugu kɔnɔ de danbe dugu kɔnɔ yan e kɔni b'a dɔn caman tɛ yen min bɛ se ko la ka tɛmɛ an kan mhm.

ba yɛrɛ de nana anw suɲɛ an ma taa wali ba suɲɛ dɛ
ni nkalon dar'i la nkalon min ni tiɲɛ bɔlen don i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ abada awɔ ba bɛ se ka taa aw suɲɛ cogo di A, o tuma na o dugu cɛkɔrɔbaw ye aw minɛ ka jucili min sira aw la o ma kɛ ne ɲɛna dɛ
dugu cɛkɔrɔba ma faamu de sa dugu cɛkɔrɔba m'anw ju ci dɛ batoma e filila dugu cɛkɔrɔba m'anw ju ci Tiɲɛ na batoma i kɔni ka ko voilà.
bilen donc a ka d'an ye i k'i hakili jagabɔ a ko la ok mhm. n'aw ko hakili jagabɔ mm. n bɛ hakili jagabɔ mais a kɔni tɛna ne don problème foyi la n'a ye ne don problème na ni dugu cɛkɔrɔbaw ye min da aw kan a b'o faamuya ne taara

kɔni an ye wagati jan kɔni kɛ kɔni n'ala sɔnna a ma an b'a laminɛ an b'a laminɛ k'an sigi yan an k'an jija an kana se ɲɔgɔn ma dɛ ni an tɛ se ɲɔgɔn ma e kɔni b'a dɔn an ni mɔgɔ tɛ kɛlɛ a man nɔgɔn parce que mɔgɔya filɛ hali n'i ma se dɔ ma o bɛ se i ma ne kɔni bɛ mun f'i ɲɛna depuis an ma sigi ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a lase i ma o to ye ala kama ne tɛ ne tɛ kɛlɛ kɛ aa i ka tile fila siginin kɛ i ka taa wagati ko dɔrɔn de don ne tɛ kɛlɛ kɛ sa awɔ kana na kɛlɛ kɛ dɛ o de y'a la gɛlɛmanba yɔrɔ yɛrɛ ye a ni ce bɛnkɛ aw nana waati jumɛn an nana dɔɔnin dɛ a mɛnna bintu ɲagalen basi t'aw la basi tɛ aw sigi aw ɲuman nana kɔni awɔ an ɲuman nana ɛ kaja ɛ kaja ɔ hakɛ to ɛ e ni ninnu a ye ɲɔgɔn ye awɔ an ye ɲɔgɔn ye an ye ɲɔgɔn ye n y'o fɔ ka ji d'u ma awɔ hakɛ to i ka sigiyɔrɔ ta i ka n'i sigi dɛ Ɛɛ aw yɛrɛ aw nali a ma kɛ balila ye ka cun mɔgɔw kan tan hali aw ma weleli kɛ ayi komi an yɛrɛ dama dɔrɔn bɛ so kɔnɔ
an fana ko k'an bɛna fara o kan yan o ka fisa ko la basi tɛ kɔni ayi basi foyi tɛ so bɛ yen a bɛ basi foyi t'a la so n'a ka kuma basi foyi t'a la basi foyi t'u la nse i ma dɔn a ka nako ninnu ɲalen